ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i sɔnna ka tugu a la yanni diɲɛ wuli don cɛ n'an bɔra yen an b'aw fo ni alisilamɛya foli ye n'o de ye ala ka kisi bɛ ne ni aw kan an lamɛnbagaw mali kɔnɔ mali kɔfɛ sirifila jabarani sanfɛ ni wagati in na mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barika da ka tila ka ala deli ala k'a kɛ jurumuyafa ye ne ni aw ye eh, usaye muktar i b'a fɔ a b'a kalama cogo min na aw denmuso n'aw ka kalanden n'o ye seyida sharifa nafisa usmana hayidara ye ale de b'aw bolokɔrɔ bi sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye hakilina jigin de don i n'a fɔ ala yɛrɛ b'o fɔ kira ye kuranɛ kɔnɔ a ko fazakir inna zikra tanfaul muminina a ko ko muhamadu hakilina jigin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina jigin a bɛ mumini ɲumanw nafa o de kama an sigira yan bi an ka bi mawudugu in an b'a fɛ ka boli mun kan an b'a fɛ ka boli fɛn de kan fɛn min ni fɛnba don fɛn min ni alahu subhanahu wa taala ye a yɛrɛ tɔgɔ laban kɛ a ye fɛn min n'i kɛra perezidan ye n'i kɛra faama ye n'a t'i la i ka fanga a ti ɲɛ i bolo n'i kɛra dugutigi ye n'a t'i la i ka dugu tɛ sabati i bolo n'i kɛra alimami ye n'a t'i la i ka alimamiya ti ɲɛ i bolo o de tanya kosɔn cɛ ani muso n'aw ye furu kɛ aw bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamuya n'a bɛ laban furusa n'o de tɛ den o den na o den bɛ laban dangadenya hukumu kɔnɔna na basabula i tɛna se ka mansaw dugaw sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye saburu an b'a fɛ ka kuma sabali de kan usaye muktar sabali ye koba de ka d'a kan alahu subhanahu wa taala a kumana a ka muminiw fɛ ani an ka kiraba fɛ kuranɛ fan caman na sabaliko la an bɛ silamɛya ko min na bi an y'a sɔrɔ kira de sababuya la ala ko cɛ min ma ko n ye e ci danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sanfɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔli kama ala kumana a fɛ k'a ka sabali k'a sɔrɔ kira de don nabi ɲuman de don a n'a ka nin bonyaba in bɛɛ ala ye sabali de ɲini a fɛ i n'a fɔ ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul ila akhir al aya a ko muhammad sabali i b'a fɔ n ka kirabaw nabi ɲumanw kiraba tɛmɛnenw sabalila cogo min na basabula makan kafiriw ti dɔwɛrɛ la boli bato ɲɔgɔn tɔɲɔ riba dun ko e bɛna fɔ olu ma ɛ maa minnu bɛ ka boli kɛmɛ saba ni kɔ bato n'e k'olu ma k'u k'o bila ka tugu ala kelen nɔfɛ i y'a dɔn u n'a fɔ k'i ye fatɔ ye u n'i dɔgɔya maa minnu dayirimɛ siri bɛ riba la dango u n'i dɔgɔya u n'i faw nɛni u n'i ba nɛni nka muhamadu e ka sabali paseke nin ko minnu filɛ ka k'e la n ka kiraba minnu nana n'o ye n ka ulul azimuw ye nin ɲɔgɔn kɛra olu fɛnɛ na mais olu sabalila e fɛnɛ ka sabali n bɛ o kelen in de ɲini e fɛ donc ne ni e dun an bɛ ka ladegeli kɛ kira de la hali n'an ma se ka kira jogo bɛɛ kɛ a ka kan an k'an seko damayira kɛ donc hadamaden an kan ka sabali n'i y'a jateminɛ bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko sabalibaga de ta ye sini

an mago bɛ jumɛn de la nin kuranɛ aya in na wagati koron kama ala ko ko aw minnu ko ko aw ye muminw ye n'aw ye boli bato dabila ka binkanni ni mɔgɔ tɔɲɔn dabila ya ayyuha lazina amanu aw mɔgɔ minnu dara ni ala la isbiru a ye sabali a ye sabali tɛ dɔwɛrɛ n balimamuso e min ye mɛsiba don dabila ka jipu miniw dabila ka bɔtilatagaw dabila ko i bɛ kɛ silamɛ ye ka siran ni ala ɲɛ e ka d'a la k'a fɔ e kan ka sabali ka d'a kan sitanɛ ka elemanw bɛ i sen jukɔrɔ u n'a fɔ k'i ye gawa ye k'i ɲɛ ma yɛlɛ k'i kun salen don u na nin bɛɛ lajɛlen ta k'a fɔ e ma nka min ɲininen don e fɛ sa o ye sabali de parce que n'i ma sabali a dɔ la i bɛna u ka kuma lamɛn i bɛna fili ni ala ma o dun laban ye jahanama ye ala k'an kisi a ma ala ko di aw ka sabali o t'a bannen ye dɛ wasabiru a ka tila ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali ye subhanallah i bɛ taga sɔrɔ nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn kosɛbɛ n balimakɛ e min terikɛ sera i ma ko a n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ko muso t'a burankɛw bonya e sinna k'a fɔ a ye ten tɔ ee muso ka ca o ma o ni muso kelen m'i sago kɛ i b'a furu sa ka muso wɛrɛ furu ka na k'i terikɛ kɔnɔna suruku k'a kɔnɔna suruku hali intention minnu t'a kɔnɔ e de bɛna a pousser ka ko kɛ min sɔn k'a n'a muso ka problème juguya n balimakɛ nin tɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye ala ko k'an ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali n balimamuso e min terimuso ser'i ma ko a n'a buramusow bɛ ɲɔgɔn na ko a n'a nimɔgɔninw tɛ ka bɛn e ko y'a kɔnɔna suruku ɛ ko buramuso ninnu nege bɔlen don yarɔ burankɛ ninnu maa tɛ ninnu lamɛn nimɔgɔnin yɛrɛ maa t'i yɛrɛ fa ye subhanallah n balimamuso e man ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na e kan k'a fɔ a ye de n terimuso n bɛ min f'i ɲɛna i cɛ ba minɛ i b'a fɔ i woloba i cɛ fa minɛ i b'a fɔ i wolofa i cɛ balimaw minɛ i b'a fɔ i balima ba sabula n'i fa ye min k'i la o kunnen don i fɛ n'i ba ye min k'i la o kunnen don i fɛ a ka ca la i balimaw fana ta kunnen don i fɛ nin de kan ka kɛ e jɔyɔrɔ ye nka e man k'i terimuso kɔnɔna suruku fo ka a bila mun ka sɔrɔ a ka a buramusow mafiɲɛ hali bi ka taa fɛ komi wagati koron kama an bɛ taga n'a ye wagati man ca

humul muhtadun sadaqallahu azim ala b'a fɔ ten ala ko walanabuluwannakum bishai'in min alkhawfi ala ko ko an bɛna aw lajarabi ni fɛn ye kabi siranw na walju'i ani baloko gɛlɛya n balimakɛ ala kɛlen don ka lajarabi da e min kan ni baloko gɛlɛya ye n'aw ye daraka dun fo daraka wɛrɛ daraka wɛrɛ ti dun walima n'aw ye surafana dun ta ni tile saba ta o tɛ dumuni kɛ balimakɛ e kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ala ka lajarabi de k'a lajɛ a bɛ ka nin baloko gɛlɛya minnu s'i ka denbaya ma yalima i bɛna sɔn k'ale ala barika da a kan wa yalima i tɛna sɔn ka taa don kota kow la i tɛna sɔn ka taa don yurukuyuruku kow la mun kosɔn k'i b'i ka denbaya balo wa nin bɛɛ ye lajarabiw de ye ala b'a da jɔn kan donc ni nin bɛ aw minnu da la a ka sabali a k'a ta ni ala ye a ka ala deli ala y'o de fɔ ko gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye ale ala de ye yɛlɛmali masa ye toujours ala deli i k'i jigi da ale ala in kan ale ala bɛ bɔda k'i ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ko di tuguni wa naqsin minal amwali a kɛra i ye bitigiba dɔ dayɛlɛ walima i ye fɛn dɔ kɛ ka mɔgɔ bila a kunna k'a k'i ka feere kɛ a tigi y'i ka wari dun walima a tigi y'i ka wari namara walima i ka bitigi ala k'an kisi k'an tanga kasara de y'a sɔrɔ i ka wari bɛɛ tiɲɛna walima i ka sitɛrini natɔ ni essence ye a bɔra ka bin ka ta mɛn'a la o bɛɛ ye fɛn ye nafoloko kasaraw don ala b'a d'a ka jɔn na ka jɔn lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛna sɔn ka ala barika da ala sɔnna ka nafolo di e ma fo kasara nan'o sɔrɔ mais dɔw bɛ yen a t'olu kunna o donc hadamaden kan k'a dɔn ko mana jɔn sɔrɔ cogo o cogo i kan ka ala fo ka ala barika da a dɔ la i yɛrɛ de ka hɛrɛ b'o la an bɛ taga n'a ye ala ko di ala ko di to wal anfus ani ninko kasaraw cɛsaya b'a la densaya b'a la jigilamɔgɔ saya b'a la ni nin fɛn o fɛn y'i sɔrɔ i kan k'a da ala kunna i kana miiri ko i den sara k'i sinamuso nɔ don parce que k'o ma den sɔrɔ ayi nin ye ala ka lajarabi tarikutigiw fanba taara min fɛ kira ye den wolonwula de sɔrɔ nka bɛn kɛra a kan a ye wɔɔrɔ bɛɛ da kaburu kɔnɔ n'a bɔra an ba fatima na fo kafiriw k'a mafiɲɛya ni ala ye eh, suratul kawsara jigin k'a hakili sigi ni o ye donc nin ye kira de ye ne ni e bɛ ka kira de suivre donc an kan k'a dɔn denko gɛlɛya walima jigilamɔgɔ saya bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ an kana kuma jugu fɔ an ka ala barika da ka ala tanu ka fara a kan ba sabula ala de y'a d'e ma ni o ala y'a minɛ e man ka tɔɔrɔ muso dɔw bɛ yen u bɛ san joli joli kɛ furu la ala tɛ den yɛrɛ nɔgɔya u ye abadan mais ni ala sɔnna e k'a ta k'a bange i kan k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ ye ala ka nɛɛma de a b'a kɛ jɔn ye jɔn min y'a diya ala ko di tuguni wa samarati forobatigiw walima i yɛrɛ pɛrɛnnen don ka ɲinan samiya kɔnɔ a ko ɲinan kɔni samiya a ka ca ala fɛ ɲinan samiya bi diya i taara i ka wari don sumansiw la ka na ala nan'a kɛ i y'u dan kasara kɔni y'i sɔrɔ i ye wari yɛrɛ min don o ma bɔ kuma tɛ tɔnɔ ma i kana miiri k'a fɔ k'i ni forotigi min ka yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ k'o de ye baara k'i ka foro la ayi nin bɛɛ ye ala ka lajarabiw ye a b'a da a ka jɔnw na parce que lajarabi ninnu ye fɛn de ye plus jɔn ni ala bɛ surunya lajarabi bɛ giriya ka t'a fɛ jɔnw ka lajarabi ka bon ni ɲɔgɔn ta ye donc ni ala ye lajarabiba da minnu kun na e ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko e de ka di ala ye mais diɲɛ don o don e bɛ ka miliyariw sɔrɔ i bɛ ka bitigibaw dayɛlɛ i mago mana jɔ fɛn o fɛn na e b'o sɔrɔ den caman b'i bolo an balimakɛ n balimamuso e yɛrɛ kan ka jɔrɔ yalima e ni ala ka di wa ala dun ko ko lajarabi b'ale ala bolo a b'a da i kun na n'i n'ale ala bɛ ka surunya donc nin tɔɔrɔ ko ninnu an k'u bila ala ka minɛn kɔnɔ ala ko di a ko ko nin tɔɔrɔ ko in ni nin gɛlɛya ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ wa bashir sabirina a ko muhamadu ni minnu sɔnna ka ninnu kun olu lanisɔndiya sa olu minnu ye sabalibagaw ye ko sabalibagaw lanisɔndiya sabalibaga jumɛnw allazina iza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko minnu bɛ yen ni tɔɔrɔ kow ni masiba kow y'u sɔrɔ u ti dansago kumaw fɔ n'u cɛw sara u t'a fɔ ne ta tiɲɛna u t'a fɔ ne kunna goyara ɛ u t'a fɔ e ala ale e kun ka nin kɛ ne na walima ne ta tiɲɛna minnu tɛ masiba kumaw fɔ f'u bɛ sina k'a fɔ ten inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ni n ka nin nafolo in ne den ne cɛ ne jigilamɔgɔ ne ni n ka nin foroba dɛ anw bɛɛ bɔra ala de yɔrɔ ala de y'a di ne ma wa anw bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala de ma n balimakɛ n balimamuso nin kuma in de ka di ala ye ni tɔɔrɔ kow y'an sɔrɔ an ka nin kuma in fɔ a ka ca ala fɛ ala b'a ɲɛfilɛ k'a sara hɛrɛ la ala ko di ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun ala ko di a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye mɔgɔ ye u maa ka kisi n'u ka nɛɛma b'u kan wa n'i mago bɛ kisi jɔnw na dɛ olu yɛrɛ de ye ninnu ye ni tɔɔrɔ k'u sɔrɔ minnu bɛ nin kumakan fɔ yalima n balimakɛ n balimamuso ne ni e bɛ nin kuma fɔbaga ninnu na wa ni ne ni e tɛ nin na an kan k'a lajɛ an ka segin ka kɛ nin kuma fɔbaga ninnu na basabula fili man jugu mais n ti bɔ fili la o de ye kojugu ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taga sɔrɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn k'u u jo bɛ ko la o t'a dabila sabali ka can sabali bɛ tila ka taa tila yɔrɔ damadɔ la mɔgɔ i b'a dɔn se b'i ye ka sabali basabula n'i y'a ta k'a jateminɛ ala b'a fɔ an ye kurana aya dɔ la walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur a ko ko ni mɔgɔ min sabalila ka yafa i k'a dɔn k'a fɔ o de ye kobaw dɔ ye n'i y'a ta k'a jateminɛ usain muktar ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la i bɛ taga sɔrɔ toujours mɔgɔw ka giriya bɛ bonya côté kelen fɛ u b'a fɔ karisa e ka sabali k'i bolo da i dusu kan n'i y'a ye a bɛ k'a fɔ e ma k'e ka sabali k'i bolo da i dusu kan o kɔrɔ ye e de jo b'a la n'i jo t'a la a tɛ fɔ k'i ka sabali toujours mɔgɔw bɛ k'a fɔ i bɛ sabali e ko n tɛ sabali balimamuso nin ye fili kuma de ye sabali ye wajibi de ye basabula n'i ma sabali yan i bɛ sabali i kaburu kɔnɔ o ye wajibi de ye donc an si tɛna to yan an ka sabali ni tɔɔrɔkow y'an sɔrɔ an k'an bolo da an dusu la an ka yafa ala kama parce que e bɛ kojugu baden de kɛ ala la mais ala bɛ yafa e ma mais dɔ ye kojugu dɔ kɛ e la e ko k'i ti yafa o tuma na e ye jɔn ye n ko e ye ala ka jɔn de donc toujours i kan ka sabali n'i y'a ta k'a jateminɛ ni furu kɛra u b'a fɔ cɛ muso de ma ko e ka sabali o kɔrɔ ye di tɔɲɔ fanba a bɛɛ bi da muso de kan degun ye muso de ta ye furu la a bɛ fɔ e de ma e ka sabali muso sɔn i den ka se ka sita kɛ sini i den ka kɛ sita ye ni cɛ y'i tɔɔrɔ k'i tɔɔrɔ ala t'a ban n'i ma cɛ tɔnɔ dun i bɛ den tɔnɔ de dun mais e ko i tɛ sabali ni cɛ ko kelen e ko tan an balimamuso i b'i yɛrɛ tɔɲɔ i b'i denw tɔɲɔ basabula i laban bɛ taa siri maa wɛrɛ la i b'i denw bɛɛ kɛ dangaden ye o bɛ laban dɔrɔgu ta ni banɛni de la ani zuɲɛmiw ala k'an kisi o ma ala ko ko ni mɔgɔ min y'a dɔn ko se b'a ye ka yafa ka tila ka sabali k'o de ye kobaw dɔ ye donc o de ka di ala ye

ala kira ko di a ko ko sabali ye tilayɔrɔma fila ye ka sabali masiba kow ni tɔɔrɔkow kan k'i k'a dɔn k'a fɔ o de ka ɲi n y'o de fɔ aw ye tɛmɛnenw a kɛra ni masi eh, nafoloko y'i sɔrɔ o jigilamɔgɔ saya e ka sabali e k'a to ala ma ala kira ko k'o de ka ɲi ko mais ko sabali min ka ɲi ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan dɛ ka sabali fɛn kan ala ye fɛn min haramuya mɔgɔ sɔn o ka kɛ balilan ye i ni janɛmɛ cɛ ka sabali fɛn kan ala ye fɛn min haramu bɛɛ b'a dɔn buwati la taga ka di ni bɛɛ ye mɛsiba don ka di bɛɛ ye n'i bɔra mɔgɔw k'a fɔ k'a k'i kun ɲɛna minizipu don ka di bɛɛ ye mɛ k'a fɔ ko ala ye nin haramuya ne kan ne bɛ n ni koron ka bɔ nin ma basabula ne ka hɛrɛ de b'a la ani ala y'a haramuya n kan kira ko ko o de ka ɲi o t'a bannen ee fama e b'i ka biro kɔnɔ jamana wari ko bɛɛ b'i ka bolo kan i bɛ se ka namara cogo min ka di i ye foyi tɛ bɔ a la nka k'i miiri ko nin ye jamanadenw ka wari de ye ala y'a yurukuyurukuli kɛ ne ma haramu ye ka jɛ o kɔ ka kun ni i sarani ye ala na barika don o la basabula n'i ye jamanadenw ka wari dun yurukuyuruku sira kan ko fila kɔni don ala k'a bɔ i ɲɛnama la walima a k'a bɔ i kɔ la ni ala sɔnna e ka balo hɛrɛ la kilimuw ni sɛ wɔrɔtilen dun na ka sa walahi ala b'i bɔnnaw sɛgɛn i kɔfɛ yan paseke ala b'u bɛɛ ta tiɲɛ olu ye mun kɛ mɛ i ye baara jugu minnu kɛ ka bila olu ɲɛ dɛ o bɛ ka sara ni e ka baara in de ye subhanallah donc an k'an k'a lajɛ ala ye fɛn min haramuya an kan an ka sabali k'o to yen nɔ an ka sabali ka o to yen nɔ basabula ala eh, ala yɛrɛ ala b'a ka jɔn dɔn kojugu ala b'a dɔn n'a ka jɔn ye se sɔrɔ ko a tɛ sabali mɔgɔ min b'a bolo bɔ wali nafolo la ko i bɛ siran ala ɲɛ o man ca dɛ o de kama ala b'a fɔ ko ni hadamaden ye se sɔrɔ dɔrɔn ko a bɛ yada paseke mun na ale ɲɛ b'a la miliyariw b'a bolo fɛn bɛɛ b'a sagoya la a bɛ bɔ cogo min ka d'a ye a bɛ don cogo minnu ka di a ye donc a bɛ dan sago hadamadenw kan donc an ka sabali an kana ye nin mɔgɔ nasugu ninnu na basabula nafa foyi t'a la an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko dusu ti dilanni kɛ dusu bɛ tiɲɛni de kɛ kuma caman basabula n'i dusu bɔra e ni dɔ mana kɛlɛ sisan i bɛ kuma jugu de fɔ a tigi ma bɔn e dusu de mana e bila i ka kuma jugu fɔ mɛ n'i dusu dara dɔrɔn i b'a ye i bɛ nimisa mɔgɔ bɛ taa sɔrɔ i y'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna a kɛra sinikan ye o tigi kɔnɔ ka ban bɔn segin tugun t'o la o i n'a fɔ an ka bamananw b'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma de b'a ba wolo n'i dusu bɔlen ye ko fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ ko jugu ye parce que dusu yɛrɛ mana bila hakili ɲɛfɛ ka ban a ti ɲuman kɛ a ti ɲuman kɛ ala kira jogoba dɔ tun ye mun ye i b'a ye kuma caman n'a dimina a ti kuma a b'i da minɛ o kun ye mun ye ka ne ni aw kalan ka ne ni aw kalan

ale bɛ mun fɔ sabran ala shiddatil ayyam inna laha uqba a ko a ne ni e ka sabali diɲɛ don taa ni ka segin degun kan i k'a dɔn k'a fɔ bandon bɛ nin bɛɛ lajɛlen na tɔɔrɔ ko minnu filɛ degun ko minnu filɛ ni e bɛ k'a sɔrɔ e k'i sabali k'i bolo da a kan bandon bɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa ma sabru illa inda zi hasab a a ko ne ni sabali kɔni ma kɛ k'a bɛ fɔ maa ma k'e kɔni ka sabali sa fo n'a kɛra danbe ɲumantigiw ye bɔkolo ɲumantigiw a bɛ fɔ olu de ma k'e ka sabali k'i bolo da a dusu kan donc o de kama n y'o de fɔ an ɲɛna ko n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko sabali i jo de b'a la donc nin ye imamu aliyu de ka kuma ye ko sabali ma kɛ foyi ye fo n'a kɛra bɔkolo ɲumantigiw ye ko a mɛn o mɛn dɛ ne ni sɔɔni dɔrɔn ala bɛna dayɛlɛli kɛ e ye nin gɛlɛya ko ninnu kan nin gɛlɛya ko ninnu na i ye tɔɔrɔ ko minnu kɛ ala bɛna hɛrɛ minnu di e ma dɛ i ye tɔɔrɔ ko minnu kɛ o ɲɔgɔnna lafiya b'a kɔnɔ donc toujours ninnu ye ɲɛmɔgɔw de ye ninnu ye an bolominɛ yɔrɔw de ye an kan ka ninnu de layi toujours k'an ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ donc nin ye imamu aliyu ka kuma ye n b'o de fɔ an lamɛnbagaw ye an kan ka sabali ka an bolo da an dusu kan k'a dɔn ko gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen ko bandon b'a la ala y'o de fɔ ko innamal usri yusra ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko nɔgɔya de bɛ yen donc an kan k'a jateminɛ ka sabali i n'a fɔ u b'o fɔ an ɲɛna komi wagati koronna lahara jɔ don ko jamakulu dɔw bɛ wuli n'olu wulila u bɛ taga alijinɛ da konkon n'u taara alijinɛ da konkon mɛlɛkɛw bɛ bɔ k'u kunbɛn ni mɛlɛkɛw bɔra k'u kunbɛn sa mɛlɛkɛw b'a fɔ ko aw ye jɔnw ye jamakulu ninnu b'a fɔ k'anw de tun ye maaw ye maa minnu ye sabalibagaw ye n'o kɛra mɛlɛkɛw b'u ɲininka o tuma na aw tun bɛ ka sabali mun de kan diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ anw tun bɛ ka sabali ala labatoli kan ala ko k'an ka jɛnɛya dabila ka mɔgɔ tɔɲɔn dabila ka riba dun dabila anw sabalila ka ala labato nin bɛɛ lajɛlen kan ala ko eh, u b'a fɔ ko ahan ko aw tun bɛ ka sabali mun wɛrɛ kan u b'a fɔ ko an sabalila ka ala tanamakow to yen an sabalila ka ala labato ka ala tanamakow fɛnɛ to yen n'o kɛra sani mɛlɛkɛw ka kuma ala b'a fɔ k'a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye tiɲɛ fɔ koyi ko a y'u don alijinɛ kɔnɔ o de kama kuranɛ aya dɔ bɛ o b'a fɔ an ye innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab ko maa minnu bɛ yen n'o i k'a dɔn k'a fɔ sabalibagaw sara dafalen bɛ di u ma k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛ donc an kan k'an jija an bɛɛ lajɛlen ka ye nin na ka d'a kan lahara fɛsɛfɛsɛli man nɔgɔ komi wagati koronna donc nin de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye inshallah sigi filanan aw tulo garijɛgɛ mana kɛ min ye an b'o di aw ma wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu alhamdulilahi